ndị igbo egburu ejima agwara m gị the other time ndị igbo egburu ejima onye na-asị gị na igbo gburu ejima nya kwuo n'obodo ya egburu ejima nya kwuo n'obodo ya nya gụpụ igbo unu egeneralize na ọ bụ n'obodo gị gburu ejima single handedly kwue n'obodo gị na ba gburu ejima kedu ihe m mean by then akọwara gị the other time gwa gị sị gị na ọ da-abụ onye mụ ejima ụmụ ikolobịa kụọ agwọ ama ekwe n'obodo sị na ee adakụ mụlụ ejima ka anyị jebe bịa na adakụ mụlụ ejima emebe nzogbu nzogbu enyi mba enyi abata ejide adakụ akpụlụ ejima eje gbuo asị o nwere ebe omenala igbo o nwere ebe omenala igbo kọwaalụ mụ na mama nnukwu gị mụlụ ejima o mebe ya ifele na ọ mụlụ ejima o kulu ejima ya jee gbuo nke a dị iche ibonye igbo ibonye igbo na o nwere alụsị ọbụla mara iwu na onye mụọ ejima sị gbue ọ dịrọ o nwere obodo ọ dị ọ bụzia na ọ dị n'obodo gị na ọ dịrọ n'obodo m it's a propaganda against your ancestor ụfọdụ asị gị na Mary Slessor kwụsịrị ogbugbu ejima the history gwara gị na Mary Slessor kwụsịrị ogbugbu ejima na kalaba na kalaba ndị kalaba jezi azọ azọba onwe ba na nke a ekwuro na igbo of which na ụfọdụ ndị kalaba sị na asị ụfọdụ ndị kalaba sị na ife Mary Slessor kwụsịrị bụ na ọ nwere alụsị a na-efe a na-akpọ ejima na ọ bụrụ ogbugbu ejima ụfọdụ ndị kalaba na-ekwu nke a gbasara ọ gbasara ba sị na ba abụrụ ndị Igbo ọ gbasara ba so anyị nwa bụ ndị Igbo o nwere ebe anyị gburu ejima anybody na-agwa gị because n'ihe a bụ ihe izi ahụ agwa gị okwu na-asị gị go back to your root ka unu jee gbube ejima o nwere ebe ndị Igbo gburu ejima ọ bụ na onye na-agwa gị na nna ya gburu ejima nya tuo nna ya afa ka ọ sị na nna ya gburu ejima na ndị Igbo egburu ejima ọ bụrụ na ngị nwa na-ekwu sị n'obodo gị gburu ejima obodo m egburu obodo m egburu ama m ọda ebe m na-eje my village did not kill any twins anyị egburu ejima onye ọbụla gburu ejima bụ ifele na-eme o jiri aka ya jee gbue obodo m nwere mbọsị gbarịa m ọ dị kọlụ n'ikpo jee nara mmadụ nwa ya jee gbue asị mgbe ahụ a sị na onye mụ ejima ifele emebe ya maka akọnye ya ọnụ na ọ na-amụ nwa ka ewu o kulu ofu kupu asị na ofu na ozugbo ozugbo a mụrụ ya ekupu ofu ikezi o kulu ya jee kunye ndị ikwu nne ya maọbụ o kulu jee kunye ofu onye na-amụrụ nwa maọbụ o kulu jee gbue nya amazị o kulu jee gbue nya amazị ofu ka ọ na-ekupụ ka ndị mmadụ da amụwa ya amụ na nwunye ya mụrụ ejima maọbụ na nya mụrụ ejima o nwere ebe onye mụrụ ejima emela nzogbu nzogbu enyi mba enyi jee kulu nwa ya jee gbue ọ bụ na o nwere ebe ọ ma ọ bụ na o mere na village unu you dey proud enough comment ya sị na o mere na be unu comment ya sị na egburu ejima na be unu ka anyị ma na ọ na be unu ka egburu ị generalize na ya to ndị Igbo ị generalize na to the ancestors